ayidara e filɛ de ka baara min kɛ tan e filɛ ka fanga de di bina jara ka mɔgɔw ma bi ni kuranɛ cɛ ayidara e filɛ ka baara min kɛ bi e filɛ ka fanga de di bina jara ka mɔgɔw ma division jamana kɔnɔ a bɛ jamana juguw de arrange i bɛ ka division de kɛ e ye mali silamɛ bɛɛ de ka ɲɛmɔgɔ ye e man ka nin kuma fɔ président ɲɛna e y'a fɔ dɔrɔn i m'a ye président lagalagatɔ in bɔra n'a bonbonsi kirikara in ye dɔrɔn oui oui oui oui ye f'a b'a gɔli wuli ka jɔ i n'a fɔ a ye sama de minɛ an ka diinɛ b'an dusukun na n'an ma baara kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔ minɛla a minɛla de a minɛla bin tɛ kɛ mɔgɔ si kan f'a b'a gɔli wuli ka jɔ i n'a fɔ a ye sama de minɛ quoi e président kirikara asimi goyita n'a bonbonsi kirikara a bɛ wuli k'i jɔ wa a tellement ayidara ka kuma diyar'a ye parce que i b'a dɔn ayidara ye kuma in fɔ dɔrɔn a nisɔndiyara a bɛ k'i waso k'ale ye karamɔgɔ minɛ e m'i disi gosi ko mɔgɔ min y'an ka 80 miliyari sonya k'olu ma minɛ e asimi goyita m'i disi gosi ko mɔgɔ minnu y'an ka jamana ci ko e olu minɛ mali problème jumɛn bɛ mali de la bi mun y'a to bi bina jara ka mɔgɔ bɛ ka fanga sɔrɔ corruption ayidara e yɛrɛ de la k'o fɔ ne tɛ fɛ fɛn corrigé ninnu man di quoi parce que ne t'a fɛ mɔgɔ dɔ ka taa n ka video tigɛ k'a b'i gosi na olu man di e ayidara bɔra yen kuma tɛ yen i ma min fɔ i ko ko ni faama minnu filɛ nin ye ko zonw de don a video bɛ yen y'a bɛɛ fɔ mais ni karamɔgɔ karamɔgɔ fɔ a bɛ taa kaso la o m'i bɔ tuguni i ko ko k'i karamɔgɔ ɲɔgɔn dɔ wɛrɛw minɛ tuguni e y'a yira asimi na de asimi ne ni e ni mɔgɔ minnu man di i ni minnu depuis asimi goyita ma wolo e ni e ni e ni taabolo dɔw bɛ kɛlɛ la e ka kuma ye de e ni taabolo minnu man di e b'a fɛ faamaw k'olu minɛ di olu de ye mali juguw ye parce que olu ni e ka taabolow tɛ kelen ye diɲɛ kuma bɛɛ bɛ fɔ olu de ma e bɛ k'o taabolo min na gosi anw b'an ka révolution kɛ don min na mali kɔnɔ a video kɔrɔw bɛ a fɛnw bɛɛ bɛ yen o taabolo ne tɛ karamɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ aw bɛ ka taabolo minnu na gosi mali kɔnɔ ka ka diɲɛ kuma bɛɛ f'u ma o taabolo mɔgɔw de farala anw kan ko à bas la france o taabolo mɔgɔw de n'an tun bɛ taa seli boulevard la minnu ye révolution kɛ ko mali ka k'a yɛrɛ a yɛrɛ a yɛrɛ ye a yɛrɛ halala ye minnu farala anw kan taabolo minnu farala an kan o taabolow yɛrɛ de de e n'olu yɛrɛ de man di o taabolo n'i y'a ye bi asimi bɛ bi o taabolo mɔgɔw de farala anw kan sinon anw kelen tun tɛ se bɛ bi olu de bɛ ka kɛlɛ bi k'olu de ye mali jugu ye parce que président man kunna a tɛ fɛn dɔn a tɛ fɛn kalama e ka mɔgɔ caman fana ye profité o la ayidara ni jugu b'i la bi i jugu tɛ i bɛ ka taabolo min kɛlɛ ayidara i jugu t'olu ye i jugu fɔlɔ ye asimi goyita de i ye kuma fɛn fɛn fɔ sɔrɔsiw ma n'u y'i fɛɛrɛ n'u ye ayidara sɔrɔ dogo la u b'i malo a ka jugu ni u bɛ malo da i kan silamɛ yɛrɛ ka ɲɔgɔn ɲɔgɔn ɲɔgɔn na gosi ka ɲɔgɔn moi ça me fait mal quoi c'est farafin tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan toujours la division jamana bɛ guerre de la jamana mago b'a den bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni asimi goyita perezan halala perezan hɔrɔn de asimi kun kan ka discours min kɛ bi maliyɛnw a ye na fara ni asimi kan le, le, le pays a besoin de tous ses enfants e ala di a ye taa ukraine zelenski bɛ ka taa kasoladenw de labɔ ka marifa d'u ma a irisiw ka sɔrasi minnu bɛ ka na an fɛ yan nɔ ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ la tilancɛ bɛɛ kasoladen kɔrɔw de irisiw bɛ k'u ka kasoladenw labɔ ka marifa d'u ma u ka jamana difan e bɛ kɛ e min ye mali silamɛ ɲɛmɔgɔ ye e bɛ ka mali perezan puse o perezan lagalagatɔ daji bɔ fɛnna jagi e bɛ k'o puse k'o ka jamanaden wɛrɛw ko k'olu kɛlɛ ayidara je n jigi latigɛra i ka ko la bi je vais être très direct nin division in nin farafarali a tɛ ayidara arranger a tɛ i bɛ ka minnu kɛlɛ a t'olu arranger a tɛ mali arranger e tun kan ka kuma bi de ayidara tun kan ka miseli de ta ka maliyɛnw kala bi mɛ i ma maliyɛnw kala dɛ i ye lamu de ta ka maliyɛnw fara bi ni kɔrɔna cɛ i y'o de kɛ ni maa m'a f'i ɲa ne b'a f'i ɲa pewu n'a ma bɛn mɔgɔ ma n'o bɔra wa ne ka ne ka bazoka jɔnsɔnni sigilen bɛ ne t'aw ka kɛlɛ aw ka kɛlɛ ne da t'a la ni mun ye mun kɛ n'a ka ɲi ne bɛ bɔ k'o fɔ ni mun ye mun kɛ n'a ma ɲi ne bɛ bɔ k'o fɔ ne ye seku tunkara wolola ni surasi kelenw fɛ ko ne ka bɔ e ayidara contre la